Má théann tú ar cuairt ann, is cinnte go gcloisfidh tú seanscéalta faoin rud uafásach a tharla sa bhaile sin timpeall seacht gcéad bliain ó shin. Ag an am sin, bhí muintir an bhaile cráite ag francaigh mhóra a bhí san áit. Bhí na francaigh chomh mór sin go raibh eagla ar na cait agus ar na madraí rompu. Bhí na francaigh i ngach áit. Bhí siad sna tithe, sna siopaí agus sna séipéil. Bhí siad le feiceáil ag rith síos suas ar na sráideanna. Tharla go minic nuair a bhíodh daoine ag suí chun boird go dtagadh na francaigh agus go sciobaidís leo an bia. Bhíodh eagla ar na daoine dul a chodladh san oíche mar bhíodh na francaigh ag rith ar fud an urláir agus ag léim in airde ar na leapacha. Fiú an leanbh sa chliabhán ní bhíodh sé sábháilte. Bhí na daoine i gcruachás gan amhras.
Cad a dhéanfaimid in aon chor, arsa duine amháin, mura gcuirtear an ruaig ar na francaigh beidh orainn go léir an baile a fhágáil.

Lean an chaint mar sin, faoi dheireadh chuaigh siad chun cainte leis an méara. I halla an bhaile a bhí an méara. Mura ndéanann tú rud éigin chun na francaigh a ruaigeadh as an mbaile seo, ceapfaimid méara nua chun é a dhéanamh, a dúirt na daoine leis. Tháinig an Bardas le chéile i Halla an Bhaile. Bhí an Méara sa chathaoir.
Cad a dhéanfaimid in aon chor? arsa an Méara. Ceapfaidh muintir an bhaile Méara agus Bardas nua. Tabharfaidh mé míle punt d'aon duine a chuirfidh an ruaig ar na francaigh.
Leis sin, chuala siad cnag ar dhoras an tseomra. Tar isteach!
arsa an Méara. Shiúil strainséir isteach sa seomra. Fear caol ard ab ea é. Bhí hata biorach ar a cheann agus bhí cleite ard sa hata. Bhí cóta fada scaoilte air a raibh a leath dearg agus an leath eile buí. Thart faoina mhuineál bhí córda agus bhí píb ar chrochadh den chórda. Gabhaim pardún agaibh, a dhaoine uaisle. arsa an strainséir. Ach chuala mé go bhfuil sibh i gcruachás. Is mian liom teacht i gcabhair oraibh.
Cad is féidir leatsa a dhéanamh?
arsa an Méara. Tá píob iontach agam anseo, arsa an strainséir, agus is féidir liom pé rud is maith liom a chur faoi dhraíocht léi. Is féidir liom, cur i gcás, francaigh a mhealladh i mo dhiaidh agus iad a ruaigeadh as an mbaile. Ó, déan é sin! arsa an Méara.
Agus beimid an-bhuíoch díot. Tabharfaimid míle punt duit. Míle punt? arsa an strainséir.
Bíodh sé ina mhargadh.
Chuaidh an píobaire amach ar an tsráid, chuir sé an phíob lena bhéal agus thosuigh sé ag seinm. Rith na francaigh chuige ina gceann agus ina gceann ar dtús agus ansin ina gcéadta. Bhí francaigh mhóra ann 'gus francaigh bheaga, francaigh dhubha 'gus francaigh dhonna, francaigh óga 'gus francaigh aosta, iad go léir faoi dhraíocht ag ceol na píbe. Shiúil an píobaire síos suas sráideanna an bhaile agus lean na francaigh ag teacht chuige. Chuir an radharc ionadh agus alltacht ar mhuintir an bhaile. Faoi dheireadh, thug an píobaire a aghaidh ar an abhainn. Bhí na mílte francach á leanúint. Sheas sé ar phort na habhann agus lean sé air ag seinm. Níor stop na francaigh ar an bport. Ach rith siad go léir isteach san abhainn agus bádh iad. Is ar mhuintir an bhaile bhí an t-áthas nuair a chonaic siad go raibh na francaigh imithe. Buaileadh na cloig go léir ar an mbaile. Tháinig na daoine amach ar na sráideanna agus thosaigh siad ag rince le háthas. Chuaigh an píobaire go dtí an méara agus d'iarr sé an míle punt a bhí ag dul dó.
Míle punt? arsa an méara.
Cúis gháire chugainn. Tabharfaidh mé céad punt duit agus is bog a shaothraigh tú é. Míle punt a gealladh dhom agus ní thógfaidh mé pingin níos lú. arsa an píobaire.
Mura dtugtar dom é, is daoibh is measa! Ná déan aon dá leath de do dhícheall! arsa an Méara.
Tá na francaigh imithe anois agus is cuma linn! Níor labhair an píobaire focal eile ach chuaigh sé amach ar an tsráid agus thosaigh sé ag seinm arís. Níorbh iad na francaigh a lean é an t-am seo, áfach, ach leanaí an bhaile. Rith na leanaí chuige, ina gceann agus ina gceann ar dtús, agus ansin ina gcéadta. Shiúil an píobaire síos suas sráideanna an bhaile go dtí go raibh gach uile pháiste ar an mbaile á leanúint. Ansin shiúil siad go léir amach as an mbaile i dtreo an tsléibhe. Nuair a shroich siad an sliabh, d'oscail pluais mhór ann agus chuaigh an píobaire agus na leanaí isteach. Ansin dhún an poll arís. Ní dheachaigh ar ais go Hamelin ach buachaill beag amháin. Bhí an buachaill beag sin bacach agus ní raibh sé in ann cos a choinneáil leis na leanaí eile. Dúirt an buachaill beag bacach go bhfuair sé radharc ar Thír na nÓg nuair a d'oscail an phluais sa sliabh. Ba bhriseadh croí dó nár fhéad sé dul isteach ann leis na leanaí eile. Chuir an Méara fógraí amach, ag iarraidh ar an bpíobaire filleadh agus na leanaí a thabhairt ar ais leis. Gheall an Méara seo agus siúd dó. Ach níor fhill an píobaire ná ní fhacthas na leanaí arís.